Mwina nthawi e, sitisapereka chinthu chakuti chinkhale chachindunji chifukwa ofesi ya inkosi ya makosi ina kochokera ina koyambira mkolo uliwonse onkhala na koyambira so chimutanthauza nchakuti kufika pa inkosi ya makosi mpezeni 4 lenzeko kuvuli kwawo makolo wawo his ancestors so niyambirire mwina pa ungoni wonse So choyamba ni chakuti ku South Africa, ku South Africa kwechi chokangoni mu 1795 ndiye piyamba nkhani ya chingoni vanthu wa ku South Africa venzokamba kuti nguni speaking people magulu amene awa venze vatatu Magulu amene awenze atatu kwenze gulu ya Zwide, gulu ya Dingiswayo, gulu ya Soguza kukamba kuti aba banthu tiwenze pamodzi choyambirira bepaka after bapaka beyambogwebana gwebana mukugwebana kula

Mchaka cha 1816 the Ndwandwe people they defeated Sobhuza and his group. So in, in that defeat, Sobhuza moved away and formed a kingdom which is normally called this time Swaziland. Venkhala magulu yaviri yamthethwa na Ndwandwe.

Kuba Nkomati m'Mozambique mula vechanaso tinkhondo after ira nkhondo Zwangendaba left and came into Zimbabwe from Zimbabwe vanachanaso tinankaba and he also left and came into Zambia the Nsengaland m'Nsengaland mula Zwangendaba anankhalamo zaka zokwanira 4 from there

Anyina mpeze nenze sosera kupatukana kula tiona kuti ma group okwanira 5 ochokera after the death of Zwangendaba they were formed. Awa magulu gulu yoyamba enze ya inkosi ya makosi mpedzeni wanu mtuto gulu ya chibiri yenze ya mberwa gulu ya chitatu yenze ya ntaweni the brother to Zwangendaba Gulu ya number 4 yenze ya Zulu Gama, Gulu ya number 5 yenze ya Chiwere Njobvu and these groups are still existing as I say. So, Philip Atukana Mpezeni found himself to move away and he thought of going back to south africa but madoda wake na ziinduna zake zikuti aa osati tiwelele koma tiyeni kula kwitifikila poyamba ku nsengaland tiyefika kuno ku nsenga before they reached here they fought against the bembas around 1855 during the time of chitimkulu chitapankwa and during their fight kunali nkhondo ya kalavula gaga at the end of the day the ngoni group got the sister of chitimkulu and that's how the war ended mwa sister wake wa chitimkulu mwebadwa mwana who later on became chief mwamba and subsequently became the Chitimkulu. Nichifukwa chake pakati pa aBemba na Mpezeni chikazeni nicholimba chifukwa tipelekapo mfumu yochokela kuno kuyolamulila aBemba. Loete! So mungaone kuti we have the authority. Inkosi ya makosi Mpezeni has got the authority eperekako mfumu kwa Bemba vyolamulira so kuchoka kula vechizonkhala msengaland mula msengaland vefikira pamalo yotchedwa kuti kalolo venzoimba na nyimbo yakuti yafika yathungera kwa kalolo yafika yathungera kwa kalolo oh

mpakana lomba kutukamba lomba but during that period around 1885 mpezani one befriended himself with cow ways who was from eh, mozambique a portuguese so ula munthu created some concession with inkosi ya makosi mpezeni one the concession was that he was given land almost 2500 acres

2 inkosi ya makosi mpezeni 1 became skeptical aliyekondwere nazo zepechita azungu tiona kuti mu 1898 inauka nkhondo pakati pa angoni and the, the commander of the army was, Je- was the son to inkosi ya makosi mpezeni 1

by the British BSA Company. Upon being executed, it meant that him being the heir to the throne of Inkosi ya Makosi Mpezeni 1 sanakhalepo pa mpando wa Mpezeni. What do we see? Mwa mzukulu wa Mpezeni amene enzotchedwa kuti Chilowa Gabriel ndiyelowa pa uMpezeni 2 around 1900

Pontino being the third Mpezeni kuchoka apo from 1941 to 1981 Pontino was the number three Mpezeni then 1981 tuona kuti mu 1982 mwana wa Pontino ndiye walowa pa Mpezeni njengembaso

kutanthauza kuti He has unified the people. Ni nkhosi amene yatiika pamodzi, ni nkhosi yasunga ufumu 38 years. Ni pafana lini apo? Ndiye kuti Mulungu watiikirako nzeru ku nkhosi yafe.

kuti mfumu yathu yapempha mpingo kuti uchite mwambo wopereka nsembe ya misa pa zolinga zitatu cholinga choyamba kuti akhala pa ufumu zaka 38 nkhosi kuzindikira kuti Zizi zatheka chifukwa cha chikondi cha Mulungu chabe osati chifukwa china yayi. Kachiwiri akupempha kuti wadalitsire nyumba kuti itetezedwe kwa mdani. na ntchito yake pozindikira kuti chitetezo choona chitetezo cha mphamvu ncha iye mwini osati munthu yaye tere kuti tinawerenga salimu ya lero tikadamva zomwe salimu ifotokoza za chitetezo cha mulungu akuti chauta ndiye thanthwe langa londichinjiriza kapenanso tchemba langa londiteteza linga langa londipulumutsa chishango changa chothawirako chitetezo cha mulungu komanso nkhosi wina yakumbukira kuti mchaka cha 2016 kunali nkhondo pa nthawi ya mavu- ya mavoti sitero payana wanthu chifukwa chopayana wanthu kunalibe mtendere yani tsono nkhosi pozindikira kuti mm, wanthu anga ndizasunga bwanji pakhale mtendere makamaka mchaka cha mavoti nizoona tonse tifuna mtendere osati nkhondo yayi ngakhale mulungu afuna kuti pakhale mtendere pakati pathu osati nkhondo yayi tikawerenga mu salimo 120 vesi 7 tipezapo mawu awa akuti ine chauta ameneyo ine ndimafuna mtendere i want peace i desire peace koma ndikayankhula za mtendere Iwo afuna nkhondo, mapinduja. Kwa ife Akhristu tizindikiranso kuti mfumu ya mtendere ni Yesu Khristu ndiye amene amabweresa mtendere pakati pathu. Popanda Khristu palibe mtendere. Mukawerenga malembo oyera mu Efeso chapter 2 verse 14 akuti Khristu mwini wake ndiye mtendere wathu he is our peace palibe khristu forget it so niloleni mwachidule kuti nisinkhesinkhe pa zolinga zitatu zimene tili nazo tsiku la lero pa cholinga choyamba 38 years mwapite mukali ofika kusateyitatu yakuti nkhosi yolonga ufumu kwenze zizi koma lomba tilipo 38 years no joke nkhosi chaka chabwino congratulations makumi atatu ka yakuti kumi paunjike kumi paunjike

zambiri zomwe mwapeza kunali nthawi ya zabwino ni nthawi ya zoyipa zokondweresa ndi zolilisa zonzuna zowawa zokhumudwisa na zolimbisa zothandiza na zowononga Koma Chauta wakhala nanu mpaka lero, dzina lake litamandike nthawi zonse. May his name be praised forever. Mulipo wamoyo nkhosi, osati chifukwa cha mphamvu yanu yayi, koma chifukwa cha mphamvu ya Mulungu, osati chifukwa cha kufuna kwanu yayi, koma kufuna kwa Mulungu. osati chifukwa cha chitetezo chochokera mnzeru zanu yayi koma chitetezo chokwanira cha kwa mulungu osati chifukwa cha zinchito zanu zabwino yayi koma ni chikondi chinthemwa cha mulungu chosasimbika chosaneneka mulungu wakufungatirani masiku onse mpaka tsiku la lero, kuti lero tichite msonkhano wa matamando. Dzina la Ambuye litamandike nthawi zonse. Nakambira kale 2020 chaka chino mwambo uno Nkhosi ukuthandizeni kukhala mfumu ya chikhirisitu make a difference mfumu ya chikhirisitu pali kusiyanaka mfumu ya chikhristu na mfumu isali ya chikhristu pali kusiyana mwambo uno nkhosi ukuthandizeni kuti mkhale mfumu ya chikhristu mfumu yokhulupirira mulungu mfumu yoopa mulungu yosamala abantu bake mwachikondi ndiponso mwachilungamo mwachifundo ufumu wanu ukuthandizeni kukalowa mnyumba ya mulungu mwini wake wolamulira zonse zosaoneka nzooneka zomwe chomwe tikupempha pano chakuti pa nthawi yake mutalowa m'manda mawu akamveke bwera kuno mwana wanga monga anenera mawu oyamba a mu Chivumbulutso. Paja anthu amene anapeza ngozi, anapeza imfa chifukwa cha umboni wawo, itafika nthawi yakuti Mulungu adawuzira mpweya mphepo yopatsa moyo, ndipo adamva mawu ochokera kumwamba kuti bwerani kuno, adayimirira nopita kumwamba. adani wawo alupenya kudabwa pamenepo thats the work of god nchimozimozi nanunso Nkhosi ambuye akudaliseni nkhosi pamodzi ndi mafumu onse amene mwasonkhana pano we pray for you tikupemphererani Nanunso chimodzimodzi. Ambuye akanene mawu omwe awo, bwerani kuno mwana wanga, wachita zinthu zolungama posamala posamalira mtundu wako. Iye mwamuli pano, Ambuye akudaliseni ndipo Chauta apitirize kukutetezani pa maufumu wanu. kuti muikwanise bwino ntchito imeneyi mpaka m'manda ndipo kuti utumiki wanu ukuthandizeni kukalowa ku ufumu wa kumwamba cholinga chachiwiri kudalisa nyumba eh, nkamwambo kofunikira bwanji pakuti satana nthawi zonse afuna kuononga mbusa kuti nkhosa zimwazikane ni programu ya satana tiononge mbusa kuti nkhosa zimwazikane nchifukwa chake atsogoleri timakumana ni mayesero ambiri kuti tilephere ntchito imene mulungu anayika m'manja mwathu nchimozimozi mafumu chimozimozi mayesero mbwee ndipo ngakhale makolo amazindikira kuti ngati wina ulamuliro wa ufumu eh, zochitika nthu nyinji eh?

lomba lero pali mwambo wosirikira wa mtundu kaya wa mtundu tikuya nkhani pafupi lomba chifukwa nthawi ziyakini mwende tingamange koma kene wanthu opaka oyenda pa mtenje usiku ni vuto

mpingo palibe mphamvu yameneyo mphamvu ya eliya wakuti ululu kukatirira mvula kuti mpaka three years kululu mprofeti akuti mame asagwe ayi mpaka nikachonena neka mzina wa mulungu sotajoka simasewera yayi

osati yogona msiting room yayi ku bed kwamene wapeza mtendere twananga ni malo opumulira ndem ndem chipo walakwanji munthu apeza mtendere ikhale ng'anda chikondi kuti pakati pawo mbanja mwawo mukhale chikondi

olowa waya nchinkhani chikulu choti anthu pepuka uka akalolawira nkhosi pepepuka It's serious business eh? kulowa mwanda wachinkhani kuti uzani bwino kuti moti akayankhire nkhosi popeza kuti ankhani one word chape pa mwezi kuti mase ndondondokera kwanu kumene ya chikhristu twang'ani kadalisi ndikupempha madalitso anu ochuluka khalani kachira yawo ndi kuwapatsa mthunzi pomwe ali pa mavuto. Khalani mtetezi wawo pomwe ali pa ulendo ndipo mudzawakalandira komwe iwo abwerako. Kenaka Ambuye Ulendo wawo wa pa dziko lino lapansi ukadzatha, mukawalandire ku malo anu kumwamba omwe munakonzera abwenzi anu, inu amene muli ndi moyo lero ndi pa nthawi zosatha. Amen.

muchita ichi kuthokoza mulungu mfumu ili moyo na kuipasa madaliso mfumu kuti mulungu apitirire kuyiwunikira

boma chifukwa kuti aliye timangire ng'anda iyi ngasemba adalisa chinja bishop sindu paliye chadalisa koma chifukwa chakuti pali chodalisa pali ng'anda aa uyu msonkhano wachitika chifukwa cha ng'anda iyi izi honorable minister mwazopanamira boma mupereke uthenga kwa president kuti ungoni wonse uyamikira pa ulemu ukulu wamene mwa mwatichitira

ma palace chifukwa ni kuno lini kweka kuno ku province yoyambira ino ndiponso ku Sinda kuli palace ya mayi a Nyanje ndiponso kuli mapalasi osiyanasiyana amene omangiwa ma provinces yonse ya dziko lino tankhala tikuona kuti uh, president kapena atsogoleri wa boma wokuya kuyendera mafumu nosegula manyumba amene awa tuziwa kuti mafumu tili 288 mzambia ndiye sangamange ng'anda nthawi imodzi zonse chifukwa ni ndalama zinyinji patontho patontho mpaka tikakwanire kwasu nikukuthokozani nakupempha kuti pitirizani kuchita ntchito zabwino takambakali kuti chiwamija kuthokoza munthu akali moyo osati akafa lomba akuti ayakuna achite kwenza achite kwen... ah, ah, koma munthu akali moyo nayo boma ikali mpando wamene uyu tuthokoza pa zintchito zituona zabwino zikomo kwambiri pa zamene zamutichitira tuyamikira